a ka denbaya de filɛ nin yan bi aw ɲɛ bɛ min sigilen na kun na yan fɛ nin y'a denmuso fɔlɔ ye n'o ye umu berete ye min b'a o kɛrɛfɛ o y'a baden dɔgɔnin ye sin bila a ye sin bila min y'a ta o ye bayi berete o filɛ nin min b'o kɛrɛfɛ o tɛ maa dogolen ye diɲɛ bɛɛ b'o dɔn n'o ye hawa jalo ye o b'o kɛrɛfɛ o y'a furumuso ye o kɔfɛ fɛn min ye a furumuso awa sakɔ o b'a kɛrɛfɛ o kɔfɛ fɛn min ye batɔma ye komi ale jamu fɔli man di n ye bamanan don ale fana bɛ yan larabi furumuso fɔlɔ de y'ale ye bi an sigira an ye kuma caman mɛn rezo sanfɛ an bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ko minnu kɛra k'a ɲɛfɔ parce que diɲɛ kɛra erezo wagatiw ye an ye kuma caman mɛn kuma caman fɔra mɛ fɛn min mana k'a tiɲɛ ye an n'o lakari maaw ye bi ɛɛ larabi point saba n bɛna kuma o de kan bi larabi fatulen ka na se mamɛd ninnu sigili ma mun kɛra o kɔfɛ mamɛd ninnu sigilen ka na se bi ma mun de fana kɛra o kɔfɛ min ma dogo aw si la n'o ye larabi muso n'a denw gɛnnen ka bɔ kuɲana k'u tɛ don larabi ka so kɔnɔ o fana kɛra cogo min an bɛna bɛɛ ɲɛfɔ aw ye kelen kelen fo ka taa ban larabi fatulen kɔ kuma cayara an bɛ larabi somɔgɔw fo kuɲanakaw an b'u fo kanbakaw an b'u fo ɲaminakaw an b'u fo an bɛ yan bi an bɛ yan nɔ bi ka kuma min fɔ don dɔ la an yɛrɛ bɛ sa n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka du ci diɲɛ dugukolo in kɔ kan walahi ala t'i ta to yen f'a k'i ta ci an bɛɛ ye balimatigiw ye an bɛɛ ye somɔgɔtigiw de ye an bɛɛ ye jɛɲɔgɔntigiw ye larabi fatulen ka se bi ma an b'a bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye balima ɲuman ye e ti fɛ k'a ye mɔgɔ dɔ balima ka to tɔɔrɔ la anw t'a ɲini larabi balima dɔ ka tɔɔrɔ an t'o ɲini ala fɛ Wa an bɛ kuma dɔ fɔ aw ye aw k'a faamuya hali ni larabi balimaw y'an ba neni réseau sanfɛ an t'u ba neni n'u y'an dɔgɔya k'an kɔrɔmatigɛ an t'u dɔgɔya an t'u kɔrɔmatigɛ parce que mɔgɔ min ye anw n'u jɛ anw ma tigɛ o la mɔgɔ min ye anw ni larabi min kɛra sababu ye ka anw n'olu jɛ walahi anw ma tigɛ larabi la anw m'a janfa a ɲɛnama wa an t'a janfa a su nin kɛnɛ in kan an bɛ gɔnifɔ seguba fo seguba tarawele a tɛ yan mais a ka ala bɛ yan an b'an fa fo an fa min ye abulayi jabate ye an b'a fo an bɛ foli ta ka ɲɛsin a terikɛ ma n'o ye isu sidibe ye ka foli di jɔni ma hamidu so a terikɛ a n'a jɛɲɔgɔn sɛbɛ bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye larabi ni anw jɛlen ka na se bi ma ne ye larabi dɔn presque animateur fɛn o fɛn bɛ yen ni larabi y'o yira mɔgɔw la ne ni larabi jɛra bɛɛ kɔfɛ nka ne n'a jɛra don min na a ye min fɔ n ye n b'a dɔn anw ma fara ka hali larabi ni mɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛ la n'o ye mɔgɔ gansanw ye an ma fara u kan ka larabi kɛlɛ an ma fara larabi kan ka mɔgɔ gansanw kɛlɛ jango ka larabi balimaw kɛlɛ an t'o kɛ larabi fatulen kɔfɛ d'abord yanni larabi ka fatu komi mankan bɛɛ bɔra denmisɛn ninnu minnu sigira n'o ye larabi den minnu sigira n'o ye mamɛdi ani abu ani fuseni k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a jɛya maa tɛ den dɔ wolo a bɛ k'i den ye maa bɛ den dɔ fana wolo o tɛ k'i den ye mamɛdi abu n'o ye fuseni olu mɔgɔ saba u kɛra larabi fɛ u kɛra a denw ye maa min tɛ diɲɛ dɔn o de bɛ kariya k'a fɔ karisa tɛ karisa den ye dɔw y'u jamu yɛlɛma u karamɔgɔ nɔfɛ k'u jamu bila k'u karamɔgɔ jamu ta parce que karamɔgɔ de y'u kalan u ka fami fankelen ye jamu wɛrɛ ye mais u yɛrɛ ye jamu wɛrɛ ye u karamɔgɔ jamu anw m'u yira ko larabi denw don dɛ larabi de y'u yira k'ale denw don n'o ye mamɛdi abu huseni k'a fɔ ko mamɛdi ni abu ye larabi ka golokansigi ye a fɔra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye ne de don kɛra larabi fɛ wa wagati min a tilala ka gɛlɛya tugu kɛra larabi fɛ donc ni bi n'u don waso bɛ ka k'olu la kɔ ko larabi denw tɛ tiɲɛ don kɛ ni cɛkɔrɔba ye min fɔ a ka du kɔnɔ jɔnni bɛ se k'a sɔsɔ cɛkɔrɔba satɔla ye papiye bɔ nin den kan kiɲɛ ta jɔnni bɛ se k'o sɔsɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mamɛdi u ti yan bi mais ala k'u sara olu kɔni ma bɔ k'u fa le a fɔra k'olu min t'a den ye olu kɔni ma bɔ k'a lebu olu ma bɔ k'a tɔgɔ tiɲɛ dɛ olu y'a lebu sutura de dogo la larabi fatura don min a y'a sɔrɔ ne bɛ segu larabi jɛɲɔgɔn o jɛɲɔgɔn bɛ bamakɔ yan ne sera a bɛɛ ɲɛ larabi dɔgɔkɛ min n'o kuma bɛ ka fɔ bi komi an bɛ sariya jamana kan an bɛ ladamu jamana kan ne t'a ta tɔgɔ ma mɛ ala de ye ne seede ne yɛrɛ t'a yelen dɔn dɔgɔkɛ min filɛ ka fɔ nin ye ne yɛrɛ kun t'a yelen dɔn k'a jɔ ne ɲɛkɔrɔ ne kun t'a dɔn ne taara k'a ɲininka a yɛrɛ la a jɔlen n bɛ ka weleli kɛ karisa bɛ mini a yɛrɛ jɔlen bɛ n kɛrɛfɛ n ye n ɲɛsin awa jalo ni awa sakɔ ma larabi fatura ka awa sakɔ kɔnɔma falen de to a bɛ jigin bi sini walima an t'a dɔn n taara gɛrɛ olu de la k'olu lasabali ka sɔrɔ k'u ɲininka n ko mun bɛ yen u ko n ma n ka monsieur le maire ɲini an k'a kɔrɔdɔni an y'a kɔrɔdɔni janajaw kɛra cogo min na olu kɛcogow b'an bolo mɛ an da tɛna don o la bi lala kuma wɛrɛ bɛ na n'a ye mɛ larabi yɛrɛ janaja yɛrɛ kɛra cogo min fɔlɔ o jaabiw b'an bolo an da tɛna don o la bi janaja kɛlen bannen min bɛ bamakɔ yan anw b'a dɔn kuma dɔw la maloya bɛ kɛ mɔgɔw la mɛ ne y'a fɔ mamɛdi ye n wele ko n kana n da se a ma n ko n bɛ n da se a ma a ye n wele ko n kana n da se a ma n ko n bɛ n da se a ma an ma sonyɛni kɛ an ma binkanni kɛ bɛɛ bɛ larabi dɔn bɛɛ ye larabi cogoya dɔn

larabi bɛ adamaden ye fana ni mago bɛ nin na o bɛ larabi la walahi larabi ye hɔrɔn ye a salen kɔfɛ an b'a kanu larabi an b'a kanu a salen kɔfɛ larabi de b'i sigilen to a b'a fɔ ko ne jɛɲɔgɔn nin tun ye n jɛɲɔgɔn kɔrɔ ye dɛ nin ka hakɛ bɛ ne na dɛ ni ne ma ko dɔ kɛ nin ala bɛ n ɲininka walayi larabi de b'o fɔ mɔgɔ kɔfɛ karisa ka hakɛ bɛ ne na ni ne ma n jɔ ka ko dɔ k'a tigi ye a ka hakɛ bɛ n na larabi de b'o kɛ o tigilamɔgɔ tɛ se ka lagosi k'an b'an makun an tɛ se k'o kɛ larabi ko tɔ kun kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka mobili ye san kelen san fila k'a bolo n'a ma san a bɛ n'a di larabi ma hɔn n'i y'a wari sɔrɔ don ma a di yan larabi b'a ta ten k'a di mɔgɔ ma i ko marabatiga don dɔw kɛra larabi bɛ se ka 5 miliyɔn sara tile kɔnɔ mobili nɔfɛ k'a di mɔgɔw ma dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ mana fatu i b'a sɔrɔ ko dɔ b'i ni dɔ cɛ n'o ye juru ye o tɛ maloyala ko ye an tɛ maloya n'o ye k'o fɔ bi mun na wagati min na juru bɛ juru kun bɛ ka an tɔɔrɔ o wagati de la an tun bɛ siran a ka fɔ mais sisan min an ye an ye dankari juru la an b'a fɔ o de la n y'a fɔ mahamɛd ninnu ye n ko n da bɛ se a ma larabi ye mobili min ni mɔgɔw la a m'a di a ba ma dɛ a m'a di a musow ma dɛ adamadenw ma fu ala kama parce que aw bɛ minnu ye tele la o y'o ye mais larabi tɛ se ka ɲɛ waliden dɔ ma kɛnɛ ma k'a yɛrɛ denw bɛ yen k'a tɛ ɲɛ u ma larabi tɛ se ka ɲɛ adamaden dɔ ma kɛnɛ ma k'a musow bɛ so kɔnɔ k'a tɛ ɲɛ u ma larabi tɛ se ka ɲɛ adamaden dɔ ma kɛnɛ ma k'a ba bɛ yen k'a tɛ ɲɛ u ma nka o larabi de tɔgɔ tiɲɛna rezo sanfɛ a tɛ kɛ anw ɲɛna abada a tɛ k'an ɲɛna larabi fatura ka juru min to a kan na n tɛna a da fɔ mais dɔgɔnin minnu bɛ kuma na u ka videomani minnu bɛ kuma na u bɛɛ b'a ɲɛ dɔn u bɛɛ b'a kalama a kun kɛra olu ɲɛna de ko juru tɛ se ka sara o de y'u fosi ka bɔ mamɛd ninnu kɔ parce que ni mamɛd ninnu ko k'u bɛn'o juru sara olu mago bɛ min na u t'o sɔrɔ o de la u y'u fosi ka bɔ ni juru ye kɛmɛ sarada ye mamɛd ninnu ye bi seegin gosi ka bɔ a la u ma taa ba ɲininka u ma taa fa ɲininka u ma taa fa terikɛ ɲininka olu de jɔra n'a ye donc an b'u fo o la u y'u jɔ u bɛ nin bɛɛ la u bɛ ka larabi ka juru sara tuma min na u ka denbaya mɔgɔ kelen muso saba de sigilen filɛ n'o ye larabi ka denbaya ye ninnu kelen o kelen ninnu ka nansɔngɔ ye waa bi saba saba de ye u mɔgɔ saba ka nansɔngɔ bɛ bɛn waa bi kɔnɔntɔn ma par mois foyi ma bɔ a la u sigilen filɛ nin larabi dɔgɔkɛ min filɛ nin ba kelen fa kelen n'o ye bayi berete ye a y'a sigilen ɲininka n'a ka nasɔngɔ de la ka tigɛ mamɛd ninnu fɛ fɔlɔ depi larabi fatura fo bi larabi fatulen kɔfɛ an nana an ko an bɛ mamɛd ninnu sigi parce que larabi de y'a ɲini u ka sigi mamɛd ninnu sigira sigi cogo jumɛn na an b'o fana tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye bi n'a b'u kɔnɔ an ye mamɛd ninnu ta k'u coro mɔgɔw kun na larabi y'a yira bɛɛ la mamɛd ninnu de y'ale ka golokansigi o dɔrɔn tɛ dɛ ne ye ninnu muso saba sigilen to n ko n bɛ fɛ ka dɔ sigi larabi pilasi la an b'a kɛ cogo di parce que larabi bɛ cogo min na bamakɔ an b'a dɔn ko minnu bɛ sen na an b'a bɛɛ kalama larabi ka ko foyi dogolen t'an na yanni mɔgɔw ka yɛrɛ kɛ kalanden dɔw ka wuli ka taa k'olu ye nin ye olu ye nin ye an ka ɲɛmɔgɔ kɛ kalandenw na très rapidement n y'o kuma fɔ tuma min na u ko n ma ko tiɲɛ don n ye olu to komi olu bɛ filiya la olu tɛ se k'u da don kuma na n y'olu to duguma larabi ka fami a ka du kɔnɔ n ko an mago bɛ maa saba la dɔgɔnin min bɛ mankanci la k'ale de ye golokansigi ye komi n y'a fɔ n t'a ta tɔgɔ ma ale ale dan bɛ nin kan o nin ka kɔrɔ ale ye o et puis larabi ka kalanyɔrɔ ti fa faso a fa ka kalanyɔrɔ ye dɛ larabi ka kalanbulon t'a fa ka kalanyɔrɔ ye fa kiɲɛ tɛ larabi y'a ka turabu kalanyɔrɔ dayɛlɛ a yɛrɛ de ye ani ka diɲɛ bɛɛ kala la don min larabi bɛ kalanbulon in jɔ a ko kalanbulon in nin dayɛlɛla de bɛɛ ye fo pour que bɛɛ ka kalan laturu la bɛɛ ka turabu dɔn bɛɛ ka dɔnni dɔn dɔnni wo dɔnni bɛ ne larabi la n bɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn yan donc larabi wasora n'a yɛrɛ de ye dɔnni minnu bɛ larabi bolo n m'a fɔ n k'a fa ka dɔnni t'a bolo mɛ ni e y'a den dɔ ye n'a fa ka dɔnni b'a bolo e fana k'i fa ka dɔnni ta i ka waso n'i fa ta ye c'est tout ne hakili la n'ale ka kan ka waso n'ale ka kan ka kɛlɛ kɛ fa kiɲɛ nɔfɛ u fa kun ye kunyana alimami de ye o mɛ min bɛ alimamiya la bi o ti berete dɛ min bɛ kuɲana alimamiya la o tɛ berete ye dɛ ɛ e fa kun ye alimami ye dɔ bilala e fa nɔ na e ma kɛlɛ k'o la nka i kɔrɔkɛ ka sigiyɔrɔ i ko k'i bɛ kɛlɛ k'o de la o kuma pilasiw ka girin ni ɲɔgɔn ɲɛ wa ɲininkali tɔ min filɛ an ye larabi n'u ka kabila mɔgɔ saba u ka denbaya kɔnɔ an ye maa saba ta o maa saba u tulo bɛ n na u bɛ n kalama n t'u ta u tɔgɔ ma komi n y'a fɔ an bɛ sariya jamana de kan n tɛ mɔgɔ si ta tɔgɔ ma an ye maa saba ta olu la bayi b'a la larabi jɛɲɔgɔnw na ne kun bɛ yen adu gindo kun bɛ yen kɛnɛkaraba kun bɛ yen garan bɛ kun bɛ yen kaw dabo kun bɛ yen larabi jɛɲɔgɔnw kalanbulon na an ye maa saba wɛrɛ ta kalanbulon na umaru sɛni ani maa fila wɛrɛ ka fara umaru sɛni kan ani ka fara mamɛdi abu fuseni kan an y'u wele ka na ka n'u lasigi an ko ayiwa larabi kɔni taara mɛ kalanbulon bɛ cogo min fo baara ka kɔntine ni baara ma kɔntine a man ɲi an ka fɛɛrɛ tigɛ baara ka kɔntine an y'o min desizɔn ta ko baara ka kɔntine o kɔnɔna na an ko jɔnni bɛna sigi larabi nɔ na n ti nkalon tigɛ ka da mɔgɔ la bayi ko a yɔrɔ la ko mɔgɔ dɔ kan ka sigi u kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen o kun ko an ma ko ese k'an kun t'a to kɔfɛla dɔɔnin wa kelen bɛ yen nɔ o ko ko ko kalanbulon ko kɔni k'olu da foyi t'o la o t'olu ka sira parce que olu tɛ foyi dɔn kalanbulon ko la o y'u ka fami yɛrɛ mɔgɔw ka kuma ye kuma saba min fɔra yen u ka fami fɛ mɛ komi jama min sigira jama ka ca mɔgɔw ko ko olu ka hakilina ye an ka mɔgɔ sigi o de ka ɲi donc grand bɛ ko o yɔrɔ la ko depuis larabi tɛ yen depuis larabi bɛ balo la ninnu mɔgɔ saba de yirala bɛɛ la ni larabi yɛrɛ tɛ olu de bɛ sigi donc an tɛ fɛɛrɛ tigɛ k'olu mɔgɔ saba sigi wa kɔrɔkɛ in ye ɲininkali kɛ ko n'an k'an b'u mɔgɔ saba sigi ko jɔnni bɛ sigi u mɔgɔ saba la ko est-ce que a tɛna kɛ fiɲɛ ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa ko anw bɛ se k'o dilan wa ne k'u ma k'a ka nɔgɔn u mɔgɔ saba sigilen filɛ nin ye u fa de y'u yira diɲɛ bɛɛ la a y'u mɔgɔ saba bila u ka jigin duguma u saba ka taa ɲɔgɔn ye n'u bɛnna mɔgɔ dɔ kan ka bɔ n'a ye ka n'o f'an ye anw tɛ mɔgɔ choisir u cɛ la abu fuseni muhamɛdi an y'u jigin so kɔnɔ u taara jigin so kɔnɔ u mɔgɔ saba u ye ɲɔgɔn ye u bɔra ka na ko sirifikɛ anw ma ɲɛmaa y'an yɛrɛ la koyi bɛɛ ko ko dɔ de ka kan ka k'a ye ne k'u ma a ye jigin aw dun ka kan ka ɲɛmɔgɔ de ɲini ka di an ma u jiginna ala y'a kɛ u ko ko depuis larabi bɛ balo la ni larabi bɛ taa a bɛ ɲɛmɔgɔya di muhamɛdi de ma donc ɲɛmɔgɔ wɛrɛ t'u la ni muhamɛdi tɛ ko muhamɛdi bɛ k'i cɛ a ka ɲɛmɔgɔya la mais ale de ɲɛmaa ye an ko a banna donc jɔnni bɛ kɛ muhamɛdi ka dankan ye fuseni ko ko abu de y'a ka dankan ye an ye abu kɛ muhamɛdi ka dankan ye ka fuseni kɛ abu ka dankan ye u bɔra ka n'o de déclarer an ko ko tile bi naani bɛ taa dafa kuma min an bɛ sigili officiel kɛ mais pour le moment muhamɛdi kɔni sigira kalandenw larabi place la fɔlɔ ni kalanden minnu jɛra n'a ye ni kalanden minnu jɛra n'a ye u ka baya kɛ kalanden bɛɛ lajɛlen min bɛ yen minnu bɛ minnu bɔra mɔpti o minnu bɔra ɲɔnɔ o minnu bɔra côte d'ivoire minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na a bɛɛ ye baya kɛ a don muhamɛdi ninnu ye kɛnɛ kan an bɔra an bɛna bɔ kuɲana kuma min ninnu cɛ fatura k'u to selikɛ de la u bɛ ka na fatuli kɛra o wagati bɛɛ b'a dɔn kuɲana man nɔgɔn kuɲana ka jan et puis a accès ka dɔgɔ donc ni jama cayara cogo dɔ la a bɛ gɛlɛya et puis olu yɛrɛ ka mɔgɔw u somɔgɔ caman de bɛ yen somɔgɔ minnu u bɛ fɛ ka na ka na bɛn ni fɛn min ye jana ka na sangafo k'u la an k'an b'a kɛ cogo di a don ne sigilen bɛ salon kɔnɔ ne ni awa jalo bayi bɛ yen ani a dɔgɔnin dɔw bɛ yen nɔ an sigilen don an ko bon sisan u ka taa filiya don min u bɛ taa don bamakɔ parce que sanga sigilen don sisan bamakɔ mɔgɔ caman de bɛ ka taa du kɔnɔ k'u bɛ taa foli kɛ kuɲana ka jan u ma donc u ka taa u cɛw ye so minnu jɔ u bɛɛ ka taa yen nɔ u ka t'u ka sow jɔ yen u ka t'u sigi u ka u ka so u k'u ka filiya sigi u ka so an y'o min fɔ bɛn kɛr'o kan mɔgɔ min dara u kan ka bɔ kuɲana ka na bamakɔ yan o ye larabi yɛrɛ dɔgɔkɛ ye bayi bayi de bilal'u ɲɛ k'u accompagner ka na fo du kɔnɔ yan ka n'u bila u bɛɛ nana nin so kelen min an filɛ a kɔnɔ nin u bɛɛ nana filiya don yan fo ka taa tile bi naani dafa an tɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ larabi dɔn k'o ye larabi jɛɲɔgɔn ye k'o ye larabi dɔn a bɛɛ an si tɛ a min delila ka lala y'a ɲɛ na kalanbulon kɔnɔ yan larabi ba ba dɔgɔmuso an b'o de ye yan bonya fɛn o fɛn bɛ kɛ larabi ba tɛ na larabi ba anw ma deli k'a ye yan nɔ ne ni larabi ba bɛ kuma telefɔni na don min ne n'a ye ɲɔgɔn ye kuɲana an kasira de an fila bɛɛ kasira ka ɲɔgɔn kunbɛn u b'a fɔ ne balimakɛ ne b'a fɔ a ma n balimamuso an ye ɲɔgɔn don min an kasira de ne hakili la ni larabi muso bɛ bɔ kuɲana ka na min bɛ deli ka na yan n'o y'u buramuso ye n'o dɔnna mɔgɔw fɛ yan n'o bɛ yan dɔn o de kan ka da u kan ka bɔ kuɲana ka na ka na filiya don u nɔfɛ o ma kɛ dɛ ko anw ye tiɲɛnikɛlaw ye larabi ye musokɔrɔba in ta k'a kɔrɔta k'a yira diɲɛ bɛɛ la o larabi ka fatu o muso dɔ kɔnɔman falen don a bɛ jigin bi walima sini an t'o dɔn o furumusow bɛ yan u bɛna filiya sigi yan ne ka kan ka na u nɔfɛ wa ne man kan ka na u nɔfɛ mais a ye ɲininkali kɛ ko n'a kɛra wa n'a ma kɛ ninnu ye filiya don kalo naani ni tile tan ka bɔ filiya la larabi ba kana na parce que ale den tɛ larabi ye o min den don ka kan ka na n buramusow bɔdon sera o ma kɛ dɛ o ma kɛ et c'est très facile ka dɔw accuser ko ça fait 8 mois ko depuis u nana ka bɔ kuɲana k'u ma se musokɔrɔba bara an bɛ musokɔrɔba wele an b'a kalama mais an ka kuɲana taabaliya mɔgɔw b'o kun dɔn wa maa si t'a kun dɔn mais an bɛna a kun fɔ aw ye seli o seli larabi bɛ taa seli kɛ a faso la larabi tora seli fitinin de la seliba nana se an y'a kanu k'a fɔ ɛɛ muhammed ni abu ninnu larabi bɛ deli ka taa seli kɛ cogo min na ka misi faga k'a di dugulamɔgɔw ma a ye taa segin k'o ɲɔgɔnna kɛ aw fa ka yɔrɔ la o y'a sɔrɔ yanni tile bi naani cɛ dɔgɔkɛ in ne de y'a wele n m'a wele n yɛrɛ ma dɛ a y'a sɔrɔ a fɔra ko tile bi naani saraka bɛna bɔ an ye wele da an bɔra kuɲana fo tile bi naani tɔ ye tile saba ye fo tile bi naani tɔ ye tile saba ye n ye bayi wele n ko a n ko kuɲanakaw ka tile bi naani saraka bɔ ye don jumɛn ye information fɔlɔ min dira an ma o kun k'u ko k'u b'a kɛ lundi o information fɔlɔ de dira an ma anw ta kun prévoir la vendredi parce que a bɛ bɛn samedi de ma an k'an b'a kɛ vendredi parce que samedi ye donma fila ye

o y'a sɔrɔ a prévoir la ka wari bila ka taa d'u ma o k'a kɛ komi jama fanba bɛ yan de kalanden bɛɛ ka kan ka na yan de kalanden fɛn o fɛn bɛ kɔfɛ minnu bɛ yan a bɛɛ ka kan ka na yan nɔ de donc an y'a kanu jama fanba bɛ yan donc ka wari ci u ma waa bi naani de cira ka taa di larabi dɔgɔkɛ ma a ka sanni kɛ o waa bi naani cira mɔgɔ min fɛ o ye hawa jalo de ye mɛ a fɔra réseau sanfɛ ko tile bi naani saraka bɔ kɛra ko ka sɔrɔ kɛmɛ naani wa m'a dɔn joli ko de bɛ yen ala de ye masa ye u ka bɔ u ka kuranɛ ta k'a kɔrɔta n'a y'a sɔrɔ waa bi naani ma d'u ma o weeleli de senfɛ bayi ko n ma k'i ye kamalennin in wele wa n ko n m'a wele k'a wele k'a fɔ a ye ko sini eh, sinikɛnɛ ye sigili ye n ko un n ko bayi n ko ne k'a wele wa n ko an kɛlen bɛ ka fami ka ko bɛɛ to e de ka weleli bolo e k'a wele k'a ɲɛfɔ a ko mɛ n bɛ fɛ e de ka fara n kan k'a wele ja o y'a sɔrɔ ŋunuŋunukanw taara fɔ a ye ko ale de kan ka sigi a fa pilasi la a kɔrɔkɛ pilasi la ne k'a ma n ko karisa n ko an bɛna tile bi naani sarakabɔ kɛ en même temps an bɛna sigili kɛ komi an ye wele da k'a fɔ bɛɛ ye a ko n ma an ka sarakabɔ kɛ mɛ an ka sigili ko to yen fɔlɔ a ne k'a ma n ko i sumayara o fɛ dɛ n ko depuis anw de bɔra kunyana fo sisan a tile bi naani de filɛ nin e ma se ka fɛn fɔ fo sisan et puis fana ne de y'e wele a ko k'ale kɔni ka hakilina de y'o ye n ko c'est trop tard n ko parce que déjà mɔgɔw nana n ko déjà mɔgɔw nana n ko mɔgɔ caman de nana bɛɛ sigilen b'a kan n ko mais ni hakilina b'i la i k'o fɔ ne ye nin bɛɛ y'a sɔrɔ ne ni ala cɛ ne t'a dɔn k'a fɔ ko a yɛrɛ sen bɛ dɔnni baara yɛrɛ la k'a bɛ mori baara kɛ n t'a dɔn o kɔfɛ de n ka sɔrɔ ka bayi ɲininka n ko bayi n ko kuma dɔgɔkɛ in bi a bi a bi a bi mori baara kɛ wa a ko k'a fana bɛ mori baara kɛ bayi bayi filɛ de n'a sɔrɔ n bɛ ka nkalon da la dɛ a bɛ yan n y'o min fɔ n ko bon ni hakilina b'i la a fɔ n ye an b'a lajɛ an b'a don a kɔnɔ cogo min na a ko n ma ko ayi k'a ka ɲi ko ni o f- a fɔra ko sigili bɛ kɛ ka ban k'ale hakilila tɛ nafa ɲɛ bilen a ka ɲi ne ko n ko baasi t'a la n ye n makun kɔfɛ a tilala k'an wele ko hali aw ko k'aw bɛna wari min hali aw bɛ wari minnu ci an ma a y'a bɛɛ tigɛ an yɛrɛ b'a lajɛ an b'an débrouiller cogo min na ne ye telefɔni tigɛ n ye kuma ɲɛfɔ bayi ye bayi ko k'an bɛ wari min bila ka taa an tɛ taa d'ale ma dɛ n'ale don ale ye cɛ ye larabi ye cɛ ye a ka kan k'a ka denbaya balo larabi ka kan k'a ka denbaya balo wari min bɛ taa kunyana wari min bɛ taa a larabi ba de kama a bɛ taa di larabi ba de ma donc a tɛ taa d'ale ma wari dira bayi ma a yɛrɛ bolo taara wari ta tugun ka taa n'a ye mahamɛdi ninnu bɛ sigi don min na an y'u sigi o cogoya la tan sigili kɛra tan sigili kɛlen kɔfɛ an y'a ye a ye video kɛ daminɛ a bɛ kalandenw lagosi a bɛ mamɛd ninnu lagosi f'a b'a fɔ n bɛ fayida di kalandenw ma aw sɛgɛnna motokolon puse la jɔn ka kalandenw a bɛ fɛ ka sigi kɔrɔkɛ min pilasi la o kɔrɔkɛ ka kalandenw de gositɔla filɛ filɛ o kɔrɔkɛ o ka kalandenw olu de lagositɔla filɛ nin y'a fɛ i b'a dɔn degun don an ye kuma mɛn an ma kuma a fɛ dɛ a wulila a ko ko yirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo k'a ti kɛ bama ye an bɛ segukaw de ye o an ye ko caman mɛn parce que hali n'an anw ti segu anw ma wolo segu an kɔni sigira segu n'i ye bamanankan fɔ dɔrɔn an b'a dɔn i kan bɛ min ma a bɔr'o la ko ni ji mɛnna cogo o cogo da kɔnɔ k'a ti kɛ daji ye nin bɛɛ ye kɔrɔmatigɛlikanw ye ninnu mɔgɔ kelenw ye hali mohamɛd wele kalanbulon na k'a fɔ a ye vis à vis e hakilila k'i ba n'i fa de ta ye kalanbulon nin ye wa o fɔra a ma u sabalila dɛ u bɛ nin bɛɛ la u bɛ ka larabi ka denbaya balo anw bɛ ɲininkali kɛ n bɛ defi lase

ani kalandenw larabi ka tile bi naani an y'an sigi k'a tilan saba de larabi jɛɲɔgɔn ye anw ye larabi ka kalandenw ye aw ye larabi denw ye aw ye mohamɛd ninnu an b'a kɛ cogo di anw ye nin ta ninnu ye nin ta ninnu fana ye nin ta nin mɔgɔ saba de y'a finanse tɔw ka dɛmɛ nana o kɔfɛ ngɔnifɔ sekuba ka dɛmɛ nana isu sidibe ka dɛmɛ nana abulayi jabate ka dɛmɛ nana ani amidu so ani mamu dola mɔgɔ caman ka dɛmɛ na n'an k'an b'a bɛɛ fɔ a dɔw la an bɛ ɲina mais a bɛɛ ye larabi jɛɲɔgɔn wɛrɛw de ye mais balimakun dari tɛ dɛ a bɛ maa ɲugun don i yɛrɛ la donc c'est très facile k'an critiquer o kɛlen kɔfɛ an ye dɔgɔkɛma in wele karisa an bɛ fɛ an n'i ka sigi ka kuma an bɛ fɛ an n'i ka sigi ka kuma i denw a fɔra a ye tan yɛrɛ i denw bɛna taa selikɛla kuɲana a ko ko jɔn an ko mohamɛd ninnu ko mohamɛd ninnu a ko k'a b'a kɔnɔna miiri fɔlɔ o kɔfɛ tuguni an ko k'u bɛ taa yen nɔ an ko u bɛ taa wa a ko k'u tɛ taa an ye maa dɔ jara kɛnɛ karaba bila o ka kuma a fɛ o kɔfɛ o ma jaabi d'an ma kɛnɛ karaba ma jaabi d'an ma donc o kɔrɔ ye a ma sɔn o de la mohamɛd ninnu ko k'u bɛ taa n k'u ma un pour que an ka an kana affrontement kɛ an ka a to tan n'aw baw bɔra filiya la an n'u bɛna sigi ka kuma an bɛ fɛɛrɛ tigɛ pour que aw ka taa mankan kana kɛ sisan an bɔra larabi ka fatuli kuma kɔnɔ an bɛna don a fatulen kɔfɛ mamɛd ninnu sigili la o kɔfɛ mun ni mun kɛra an bɛna don o kɔnɔ sisan a ma sɔn u ka taa ne yɛrɛ ne yɛrɛ ma sɔn cogo si la u ka taa pour que mankan kana kɛ an sigilen tora ten ninnu nana bɔ filiya la u bɔra filiya la kɔrɔmuso fila a y'a lamɛn dɛ kɔrɔmuso fila olu de bɔra kanba larabi kɔrɔmuso ba kelen fa kelen n'o ye fatumata ye ani kɔrɔmuso kɔrɔba dɔ o de bɔra yen ka na ka na bɔ u ye yan o kɔfɛ an ma kunyana ka ye an ma larabi dɔgɔninw ye larabi muso jiginna a ka denkundi kɛra an ma balimaw ye mu balima kelen min n'an ɲɛ bɛ ko in na a la a bɛɛ la o ye bayi berete de ye an m'a tɔ si ye ne b'aw ɲininka o ni maa sara o i kiɲɛtabaa ye jɔn ye sariya b'a f'i ye ko maa naani o maa naani ye jɔn ye i denw b'i kiɲɛ ta i muso b'i kiɲɛ ta i woloba b'i kiɲɛ ta ani i yɛrɛ satɔla i satɔla y'a fɔ ko mɔgɔ min k'i kiɲɛ ta ninnu de b'i kiɲɛ ta i dɔgɔnin t'i kiɲɛ ta i ba sinamuso t'i kiɲɛ ta larabi ka denbaya ka balo de bɛ bɔ a ka kalanbulon kɔnɔ o de y'a ka baarakɛyɔrɔ ye ni min y'a musow diya o de bɛ sigi yen n'a y'a sɔrɔ faso don n'a y'a sɔrɔ larabi musow kun ko k'u bɛ mamɛd ninnu ta ka taa kɛ kunyana alimami ye n'a y'u diya u k'u kun ci ye u jo t'a la mais larabi kɔni ka kalanbulon ale de y'a jɔ a halala don wa muso n'a denw ta don ni min y'u diya olu de bɛ sigi anw kɛlɛkun filɛ an kɛlɛkun filɛ donc o de la mamɛd ninnu sigilen kɔfɛ a ma sɔn ka taa kunyana an y'an sigi an kan ka sira fɛn o fɛn bɔ pour que an n'u ka fɔɲɔgɔnya kɛ an n'u ka bɛn ka kuma a ma kɛ mamɛd nana ka na invitation sɔrɔ Kucala o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ annonce kɛ n ko Mamɛdi bɛna tournée kɛ région bɛɛ la kelen kelen n ko mais a commencer par Kucala o y'a sɔrɔ cɛ ma anw invité dɛ parce que an y'a jateminɛ larabi ka kalan laban min n'o kɛra o kɛra Kucala de donc ni Mamɛdi b'a ta a b'a ta Kucala de ala y'a kɛ animateur caman bɔra kucala ka na u bɔra ka na an b'aw kɔ larabi yɛrɛ de y'aw yira olu tilala ka taa kɛ an kɛlɛbagaw ye kucala an ma kuma an ma mɔgɔ kɔrɔfɔ an ma mɔgɔ lagosi o kɔfɛ animateur dɔ nana wuli min tun tɛ an ka réseau yɛrɛ kɔnɔ ka wuli ten ka mamɛdi kanu ka wuli ni mamɛdi tɔgɔ ye kucala ka émission kɛ u y'a neni k'a ba neni k'a fa neni ka fɛn bɛɛ d'a kan a nana ka na mamɛdi invité kucala

a ko n'o o kuma fana wulila dun n ko kuma ka wuli o ka fisa a ka kɛ mankan ye a ko k'a sɔnna n ka kuma ma comme c'est très rare a ka ban n ka kuma ma a ko k'a sɔnna n ye awa jalo wele n y'a fɔ awa jalo ye awa jalo ko ko ko ne burankɛ ne ko n ko han ko e bɛ se ka sɔn mamɛdi ka taa kucala ka sɔrɔ a ma se larabi kaburu la n ko ne y'a kɛ mankan de kama a ko ayi k'a ka taa ko hali ni mankan bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ mais a kɔni bɛ taa a fa kɔni kaburu la kuma fɔra ten o kɔfɛ n ye awa sako wele awa sako k'o tɛ se ka ɲɛ dɛ n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa kucala kɔnɔ walima a ka kucala taa dabila walima n'a taara kucala ka taa kuɲana u sigilen bɛ yan n ko mamɛdi ma n ko donc i bɛ taa kucala mais n'i bɔra kucala i bɛ taa kuɲana n'i taara kuɲana t'i jɔ kaburu kɔnɔ i ka i ka i ka duwawu k'i fa ye i ka segin i kana taa du kɔnɔ o bɛɛ ye pour que ka mankan éviter ne y'o fɔ a ko k'o kɔni bɛ se ka kɛ n y'o fɔ awa jalo awa jalo ko a ko n'o kɛra ko est-ce o tɛna kɛ dugulamɔgɔw ma lagosi ye wa ne ko o ye tiɲɛ ye n ye awa sako wele awa sako ko non non non k'u bɛ taa du kɔnɔ ko mun b'u bali ka taa du kɔnɔ a ko ma ko larabi denw de b'ale bolo larabi de larabi ka du de ye nin a faso de don donc mɔgɔ jumɛn bɛ se k'a fɔ larabi faso la mɔgɔ ninnu sigilen don larabi pilasi la k'u tɛ taa larabi faso la k'o bɛ se ka lakari cogo di k'u ka taa kuma fɔra ten an y'a bila ten wagati nana se awa jalo nana n wele a ko ne burankɛ ne kun y'a ŋaniya ko n bɛ taa kunyana o y'a sɔrɔ u bɔlen filiya la eh, batɔma ale balimakɛ dɔ fatura o muso kun kan ka bɔ filiya la ou bien o tɛ de o muso kun kan ka bɔ filiya la a taara o fɛ yen mɔpti a seginmatɔ la a taara bɔ musokɔrɔba ye kunyana ka taa foli kɛ kunyana a seginna ka na donc mɔgɔ min ma taa o ye ninnu fila de ye sinon depuis ninnu bɔra filiya la dɔrɔn nin tagara foli kɛ du kɔnɔ yen bon maintenant awa jalo ye ne wele a ko n ma ko ne burankɛ ne bɛ fɛ ka taa kunyana wallahi a sɔrɔ ne dalen don ne wulila ka n sigi n ko kabi n y'i dɔn don min i ma kuma duman fɔ n ye ka nin bɔ a ko han ne ko n ko awɔ ko donc ko n'i ko ten ne bɛ taa mais n m'a fɔ maa si ye fɔlɔ mais n bɛ taa aa a ko baasi t'a la n k'a ma n ko i dɔgɔmuso b'a kalama wa k'a t'a kalama n ko i dɔgɔmuso wele k'a fɔ a ko n b'a wele sisan a ye dɔgɔmuso wele dɔgɔmuso y'a yira a la k'ale yɛrɛ labɛnnen don ko ne bɛ taa k'u ka taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen u prévoira ten de k'u bɛ taa dɔgɔmuso yɛrɛ ka kumakan fɔlɔ kɛra min ye ko depuis ale cɛ fatura ni den wolola den ma mamuso ye a bɛ t'a yira a mamuso la comme ça tagali bolo dara tagali bolo dalen awa jalo de ye telefɔni bɔ mankan yɛrɛ sɔrɔla côté minnu fɛ n'u y'a lakari ko ne de ye du ci ne ye du ci kuma fɔ awa jalo ye telefɔni bɔ a bolo ka weleli kɛ ka dɔgɔkɛma in wele a k'a ma a y'a wele telefɔni na plusieurs reprises a ma sɔn k'a ka appel ta a tilala k'a ba fana wele ba in ma telefɔni ta a ye lala wele lala ye telefɔni ta a ye fatumata wele min ye larabi kɔrɔmuso ye o larabi kɔrɔmuso in anw de y'o labɔ kanba a cɛla la a ka taa kunyana a ka taa ninnu kunbɛn kunyana parce que ninnu bɛ taa kunyana a ka t'u kunbɛn taali fanba kun yɛrɛ kun ye min ye an y'a mɛn ko musokɔrɔba ko problème b'an da la ye n'o ye larabi ba ye larabi ba anw yɛrɛ n'a bɛ kuma telefɔni na a bɛ tɔɔrɔ an ka sigi o sigi bɛ kɛ an ka sigi o sigi bɛ kɛ ne b'a fɔ mɔgɔ ye n ko aa n'aw ma fɛɛrɛ tigɛ lala la lala sɛgɛnnen don dɛ garan bɛ ninnu ye seere ye ni n y'a fɔ n'an wulila ka bɔ o sigi la sisan n'an wulila ka bɔ o sigi la a kuma bɛ ban ten fo nin don awa sakɔ de ye musokɔrɔba wele komi d'habitude chaque matin u bɛ musokɔrɔba wele k'a kibaruya ɲininkali kɛ a ye musokɔrɔba wele musokɔrɔba tun bɛ kasi la a ma se ka telefɔni ta kɔfɛ musokɔrɔba nana ka na telefɔni ta a bɛ kasi f'a bɛ sigisigi ale yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min ale ye ne wele a ko e ko ne ye tɛnɛ wele ko tɛnɛ min man kan a bɛ kasiba de la an tɛ fɛɛrɛ tigɛ tɛnɛ na o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ jɔra jɔyɔrɔ dɔw la a y'o fɔ min kɛ ne ko n ko a n k'a to tan ne ye awa jalo wele n ko awa jalo n ko a n ko a bɛ ko musokɔrɔba in bɛ sɛgɛn na dɛ ɛ ko ayidara ko musokɔrɔba in kɔni ne kɔni taara min kɛ sisan ne ko n ko a ko k'i ye bayi wele wa n ko n ma bayi wele a ko bayi wele i ka bayi ɲininka i ka fatumata wele i ka fatumata ɲininka ne ye fatumata wele fatumata ko ko sirifukɛ don ne ko a ko ee eh, i balimamuso bɛ kasi la yen dɛ ne yɛrɛ yanni ne k'a sɔrɔ telefɔni na a ganna a bɛ kasi la i ko kabako a fatumata y'o fɔ tuma min ne yɛrɛ ye telefɔni bɔ ne ye musokɔrɔba wele pour que ne jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen olu k'a dɔn k'a fɔ an tɛ ka kuma in fɔ pour que ka la lala ko kuma fɔ dɛ k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ yɛrɛ de bɛ lala kan ne ye lala voix enregistrée pour que n k'a da u kɔrɔ u k'a dɔn musokɔrɔba bɛ tɔɔrɔ min na a k'a ɲɛfɔ o de la n y'a ci dɔw ma an ka gurupu kɔnɔ an bɛ lala ka vocal in kɔni ye réseaux sociaux sanfɛ o de senfɛ ne ko n ko bɔn n bɛ fatumata wuli fatumata ka bɔ kanba a ka na yan an bɛ fɛɛrɛ tigɛ fatumata ni bayi olu fila ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa musokɔrɔba nɔfɛ u ka na n'a ye donc komi ninnu ko k'u bɛ taa sa n ko bɔn c'est c'est très facile aw aw fila ka fara ɲɔgɔn kan n'aw taara aw bɛ taa fatumata sɔrɔ yen aw ka fɛɛrɛ tigɛ parce que musokɔrɔba ko k'ale bɛ taa faso la o bɛ ban ni n'o k'a ka taa aw ka fɛɛrɛ tigɛ musokɔrɔba ka taa faso la tagali kunba yɛrɛ kun ye musokɔrɔba ko de ye ninnu ka tagali fanba a kun b'o de kan ɔ n'u wulila ka taa o la yan'u ka taa u ye dɔgɔkɛma in wele komi larabi kɛlen bɛ ka faso jɔ u faso de don mɛ larabi y'a jɔ a bɛ komi sisan n'i ye nin du in tila fila ye fankelen dɔ a ye ba a y'a a ye lala ta jɔ yen a ye ba ba ba dɔ in ta jɔ yan fan fɛ a ye chambre antichambre fila jɔ ani so kelen ni n ma fili so saba de jɔlen don yen maintenant ka sɔrɔ ka etazi jɔ a yɛrɛ ye do don du donda la n'i bɛ don dɔrɔn a b'i gauche fɛ du kɛnɛ tɔba bɛ yen donc n'ale tagara a n'a muso fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa jigin yen donc nin ye weleli kɛ pour que k'a f'u ye komi d'habitude n'u bɛ taa sa u bɛ weleli kɛ u b'a fɔ k'u ka yɔrɔ labɛn k'u bɛ na nin ye weleli kɛ pour que k'o de fɔ dɔgɔkɛma in ye dɔgɔkɛma ma sɔn ka appel ta ba welela ba ma sɔn ka appel ta mɛ o wagati kelen na lala welela lala sɔrɔla o wagati kelen na fatumata welela fatumata sɔrɔla awa tila k'a fɔ fatumata ye bɔn taa telefɔni di dɔgɔkɛma in ma ne n'a ka kuma a taara k'a bɛ taa telefɔni di dɔgɔkɛma in ma ko awa jalo bɛ ka kuma i fɛ a ko k'a fɔ a ye ko n bɛ tila k'a wele o y'a o ye o y'i yɛrɛ d'a ma ko nin dabila ko mɔgɔw b'e wele e b'i ban ka mɔgɔ ka telefɔni ta o ye mun ko ye komi a kɔrɔmuso don o ye mankan ci a la min kɛ a ye telefɔni minɛ awa jalo k'a ma ko ne b'e wele telefɔni na e b'i ban ka ne ka appel ta ko e bɛ tila ka ne wele hali ni n'a sɔrɔ e bɛ ci gɛlɛn na e tɛ se ka ne ka telefɔni ta karisa n bɛ tila k'i wele f'e b'i ban ka ne ka telefɔni yɛrɛ minɛ est ce que o kan ka kɛ a y'u to o kuma na a ye telefɔni tigɛ

o kɔfɛ kɔrɔmusoma in nan'a fɔ awa ye ko a ko ko aw bɛ na kɔni komi larabi ye etazi min jɔ hali n'aw nana aw tɛ don o kɔnɔ a y'o min fɔ awa jalo y'o fɔ ne ye ne ko monsieur le maire ka nimoro di yan ne ye monsieur le maire wele n ko monsieur le maire kasikɛti fila de b'i kunkolo la kasikɛti fila i ye dugu maire ye kelen filanan i ye larabi jɛɲɔgɔn ye larabi bɛ fatu don min na a fatura k'a sɔrɔ a dɔgɔnin bɛ du kɔnɔ a ba bɛ du kɔnɔ a balimaw bɛ du kɔnɔ mɛ larabi y'a ka kile de ta k'a d'i ma a y'a ka da sɔgɔ ka taa kile ta k'a di e ma i ka so banni kɛlen ninnu seginna de ka na clé minɛ ka sɔrɔ ka da yɛlɛ awa jalo n'a ka délégation bɛ ka taa awa sakɔ n'a ka délégation bɛ ka taa an dun bɛ dun cogoya dɔn u bɛna si minɛ donc taa kuma dɔgɔkɛman fɛ i k'a fɔ a ye k'a ka sabali i ka kuma yanni mankan ka taa bɔ a la parce que awa n'u bɛna taa n b'a dɔn u bɛna taa jugu ka so kɔnɔ de ne y'o kuma min fɔ ne ko n ko so in a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ n y'a fɔ tan so in n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye larabi a n'a denw ta ye komi larabi n'a dɔgɔninw ta ye cogo min na monsieur le maire ye ne répond o yɔrɔ la a ko n ma ko muso ninnu ni den ninnu fana bɛɛ ye dɔgɔkɛman ta ye n k'o ye tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ dɔgɔkɛman jɔra n'a jɔra a ta y'u bɛɛ ye mais n'a ma jɔ a ta t'u bɛɛ ye n ye monsieur le maire jaabi tan après fo ninnu ka taa heure sera parce que ninnu ye heure fila de di u ko n'u ma wuli 16 heures k'u bɛ wuli 5 heures du matin o temps kɔnɔna na monsieur le maire ye ne wele k'u ka taali bɔ a ma ɛ ne ko cogo di ko n'a b'o cogo la k'u ka taali bɔ a ma o y'a sɔrɔ u ye gɔnifɔ seguba wele an b'a fɔ nin yɔrɔ in na mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ nin gɔnifɔ seguba kelen bɛɛ bɛ ne ni larabi cɛ dɔn bɛɛ bɛ gɔnifɔ seguba ni larabi cɛ dɔn ni larabi bɛ nafolo di maa ma n'a bɛ fɛn kɛ maa ye ne ni gɔnifɔ seguba don anw tɛ maa gansan ye dɛ du in bɛ jɔ don min na ni du in jɔli la ne ni gɔnifɔ seguba an ma kuma ɲɔgɔn ɲɛ na ne taara fɔ larabi ye n ko mago t'i ka dɔrɔmɛ na i faso jɔ fɔlɔ ka tila ka larabi lasigi ka garan bɛɛ ninnu bɛɛ lasigi n ko aw minnu ye animatɛriw ye n'aw bɛ larabi nɔfɛ larabi bɛ aw de sɔn an bɛɛ ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ larabi kana dɔrɔmɛ di maa si ma fo chantier saba min b'a bolo a k'a bɛɛ jɔ k'a ban kalanbulon ani eh, kunyanaso ani a ka titibugu so n'a ma tila o chantier saba la a kana dɔrɔmɛ di maa ma fo larabi tun b'anw danga k'a ti yafa anw ma parce que anw y'a bali ka fɛn di mɔgɔ ma anw y'an ni de da larabi ni kan fo so in ka jɔ ka ban gɔnifɔ seguba la même chose o fana taara fɔ larabi ye ko mago t'i ka dɔrɔmɛ na n'i faso ma ban o faso kelen de privera larabi n'a ka denbaya la an bɛ kuma so in na an bɛ kuma na bi ne bɛ kuma j'ai pas voulu ka kuma parce que ne ye mɔgɔ gansan de ye ko in na mais wagati mun na somɔgɔ ye danaya da n kan k'a fɔ ko n ka kuma n bɛ kuma c'est à cause de ça aujourd'hui n bɛ ka kuma parce que wali du kuma n'i ma bila a la k'a fɔ kan'a fɔ nin bɛɛ kɛlen kuma min ne ye nin fɔ monsieur le maire ko o ko k'a bɔ a ma ne ko monsieur le maire n'u taa kuma sera ka ban a tɛ se ka bɔ a ma a monsieur le maire ko ale ko k'a bɔ a ma comme ça an ye kuma bila ten ninnu kɔni tagara u taara u sera kucala ala y'a kɛ kalanden jamaba bɔra k'u kunbɛ kucala jama min ma deli ka larabi yɛrɛ kunbɛ o y'u kunbɛ an bɛ kucalakaw fo o la a animatɛriw u y'u seko kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kuma min na u wulila k'u bɛ taa kuɲana nin denyɛrɛnin b'a bolo ani awa jalo a n'a dɔgɔninw u ye ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ taa kuɲana u balila ka mun ye muru besew berew ko ni mɔgɔ min ye cɛ ye ko ka na du kɔnɔ k'u b'o faa a filimera fan bɛɛ fɛ a imaziw bɛ fan bɛɛ fɛ bere ni muru muru ni besew u ye ne wele ne k'u ma n k'u ka to mɔbili kɔnɔ u kana bɔ n k'u ka taa kaburu ya zura u ka segin ka na kucala bɛɛ bɛ yen dugutigiw bɛ yen alimamiw bɛ yen ne y'a fɔ kuɲana kɛnɛ dɔ kan n ko min ye larabi n'a sɔrɔ n ko larabi n ko mɔgɔ m'a faa n ko mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ de ye larabi faa n k'u kun kan ka fagali daminɛ ne na n ko ni ne ma sa n ko larabi ma sa dɛ n y'a fɔ kuɲana ne tɛ siran dɛ n bɛ siran ala de ɲɛ kuɲanakaw y'a fɔ kuɲana yen k'ulu ye boliba boli boli tan ani naani k'u ye ne hawa jalo gɔnifɔ seguba k'u ye anw don ka boliba tan ni naani de kɔrɔ ko na anw ma sa k'u tɛ bɔ ni ye ala ta ye ni ye ala ta ye ci kɔni nana fɔ ne ye yan nka ni ye ala ta ye dɛ aw ka ban mamɛdi ninnu ka don d'accord aw ka ban tɔw ka don mais larabi muso n'a denw jɔn bɛɛ k'u tɛ don kalandenw yan'u ka taa kalandenw ye wari dɔ fara ɲɔgɔn kan waa tan ni fila ko ka t'o di lala ma kalandenw bɛ ka taa k'u bɛ t'o di lala ma tuma min dɔ y'i kanto so kɔnɔ ko na aw mago bɛ lala de la an b'a bɔ kogo fɛ k'a di aw ma larabi ba la maman de larabi gawusu ka liberite ba an b'a bɔ kogo fɛ k'a di aw ma a kumakanw bɛ yan a videow b'an bolo ɛ n'o anw y'o kuma laban anw de bɛ ka lagosi o la k'anw de ye ko bɛɛ ɲami dɔgɔkɛ min bɛ ka fɔ jɔn de bɛ se k'a fɔ ko larabi kiɲɛ tabaga de don dɔgɔnin min na larabi bɛ fa de la o tɛ ba la a tɛ larabi kiɲɛ ta hali min yɛrɛ sigilen filɛ n'o ni larabi bɛ ba la o bɛ fa la a tɛ larabi kiɲɛ ta larabi muso n'a denw jɛra ni minnu ye ko k'olu sigi aw ko ko aw t'olu fɛ mais aw yɛrɛ dun ma jɔ yɛrɛ a anw tɛ se k'an sigi k'o filɛ dɛ anw bɛ lagosi o kan an bɛ nɛni o kan fɛn bɛɛ bɛ fɔ anw ma o kan mais anw b'an ka kuntilenna de filɛ anw ɲɛ bɛ min na anw de ɲɛ b'o la ne ali boubacar haidara ne nɛnina larabi nɔfɛ moi j'accepte larabi bɛ nɛni don min réseaux sociaux sanfɛ ne kelen de fa nɛnin'a nɔfɛ ne kelen pewu don min malika n b'a tɔgɔ fɔ n b'a fo ale ye larabi gosi ka tila k'a dɔn larabi ye cɛ min ye ka k'a fɛ larabi fatura don min a y'a ka page suspendre ka deuil kɛ don min a bi larabi gosi réseaux sociaux sanfɛ a don a ye ne de fa nɛni ne a ye ne de fa nɛni bɛɛ kun sigilen don k'a fɔ ko ne bɛ bɔ k'a jaabi ne ko n ko ayi n ko n t'a jaabi parce que don dɔw la a ye dɔw ta fɔ ne ye sigi k'o lamɛn ni ne ta fɔra don min o bɛ lamɛn dɛ ma kuma ne ka wuli k'ale nɛni ale tɛna ne nɛni dɛ ale bɛna larabi de attaquer ne dun ko n bɛ larabi dɛmɛ a bɛ kɛ cogo di ne ni larabi bɛ ɲɔgɔn dɔn don min a y'a sɔrɔ san duuru cinq ans san duuru ne bɛ fura feere ne ye moriden de ye ne fa ye moriden ye san duuru larabi bɛ fatu don min na san duuru a y'a sɔrɔ cinq ans ne bɛ moriya kɛ ne de ma bila réseau sanfɛ animateur min vidéoman min bɛ kule la kulu de larabi jɛɲɔgɔn kulu de wuli larabi ko la olu ni larabi ka ɲɔgɔn dɔn n'i y'a calculer a tɛ tɛmɛ san kelen ani kalo wɔɔrɔ kan ne de ko ten san kelen ani kalo wɔɔrɔ u ye larabi dɔn cogo di à travers les réseaux sociaux jɔnni y'a bila a kan jɔnni de larabi bila réseaux sociaux sanfɛ u b'a dɔn wa ali boubacar haidara de don ne de don ne de ye contrat kɛ ni iba ye an ka directeur a y'a sɔrɔ ale de tun ye patriote directeur ye k'a wele ka na n bɛ fɛ i ka larabi dɛmɛ i seko n'i damayira la a ko n'i bɛ fɛ n ka larabi dɛmɛ ne ni mali web mɔgɔ bɛ baara kɛ n bɛ se ka larabi bila a kan a condition ye nin a condition ye nin larabi ko nin bɛɛ wari o n k'a don a la diɲɛ k'i dɔn ne de ye larabi bila mali web kan youtube fɔlɔ min créé larabi tɔgɔ la ne de y'a créé min y'a créé a ye ka na ne y'o min wele ka n'a créé o bɛ yen fuseni aw y'a dɔn cogo di ka caméraman bila larabi nɔfɛ ni larabi bɛ fɛn o fɛn kɛ a filmer pour que mɔgɔ ka se ka larabi dɔn solomana ne de y'a bila a fɛ a filɛ sulu filɛ nin a filɛ nin ne de y'a tugu ne de y'a wele ka na n terikɛ don an bɛ misira ne de y'a wele ka na tugu larabi kɔ i k'a dɛmɛ donc ni anw dɔgɔyara larabi nɔfɛ anw bi yɛlɛ de mais a tɛ ne tɔɔrɔ ala de ne se de parce que a tɛ san kelen dɔrɔn bɔ a tɛ tɛmɛ san kelen kan ka segin kɔfɛ dɔrɔn san kelen ka segin kɔfɛ dɔrɔn animateur journaliste bɛɛ tun bɛ boli ne de nɔfɛ a sirifukɛ e sirifukɛ i ko ka d'anw ye dɛ e sirifukɛ ni larabi aw bɛnnen don dɛ sirifukɛ ne bɛ fɛ i ka ne larabi ɲɛ yira dɛ sirifukɛ a kɛ tan dɛ sirifukɛ a kɛ tan dɛ o wagati bɛɛ tun bɛ boli ka ne de ɲini ka ne ye ɲɛ na walasa n k'u ni larabi ɲɛ yira mais ni bi n'a goyara ni bɛɛ ye n dɔgɔya o kan ka digi ne na o tɛ digi n na o ala de y'o latigɛ mais a bɛ na donc ka min fɔ dɔrɔn n b'a ɲini minnu fɛ minnu b'a kɔ larabi contre la n kan t'olu ma dɛ minnu ye larabi kanubagaw ye n'u ye larabi lagosi aw ka da la ni hɔrɔnya don larabi ni cɛ o cɛ jɛra a y'i dan hɔrɔnya la larabi ye hɔrɔn de ye a salen kɔfɛ a su tɛ dɔgɔyama mérité a su t'o mérité ninnu taara kuɲana u y'u gɛn k'u tɛ don depuis kucala u dimina k'u bɛ plainte kɛ depuis kucala an k'u ma a ye na bamakɔ yan u nana an y'an sigi u kɔnɔ pendant une semaine jusqu'à deux semaines maakɔrɔba dɔ ma hakili sɔrɔ ka bɔ kuɲana ka na a larabi muso n'a denw gɛnna an ka na an ka n'u ɲininka a ko bɛ cogo di o ma sɔrɔ ka kɛ mais n'u wulila sa sa sa n'u wulila sa sa sa sa bɛɛ bɛ na aw kana nin kɛ dɛ aw ka bon nin ma dɛ e b'a dɔn ne ka bon mun na e bɛ maaba dɔgɔya mɔgɔ si a ma kɛ dugutigi la a ma kɛ alimami na a ma kɛ mɛri la min wulila ka na a ninnu gɛnna de ni besew ni muru ye an ka n'aw fɛ yen an kan ka dilanni de kɛ et pourtant a dun ka mɔbili b'u bolo anw yɛrɛ taara larabi ka so da yɛrɛ la monsieur le maire k'an ma ko larabi y'ale tɛmɛ olu ka sigida maire bɛɛ kan parce que mobili min b'ale bolo k'a t'ale ɲɔgɔn si bolo yen et o muso n'a denw de gɛnna ka bɔ kunyana nous sommes à deux ou trois semaines maintenant mɔgɔ ma n'i sen jɔ olu la yan nɔ u bɛ ka balo cogo di jɔni b'a dɔn donc anw tɛ mɔgɔ t'a tɔgɔ ma mais mɔgɔ mɔgɔ ye larabi kɔni ta tɔgɔ ma ne ka kuma tɛ dɛ larabi ka denbaya ka kumakan nɔ u sigilen filɛ ko mɔgɔ mɔgɔ ye larabi ta tɔgɔ ma k'a dɔgɔya sur les réseaux sociaux ka lara olu jɛ ta tɔgɔ ma k'a dɔgɔya a kan ka taa sira min fɛ u bɛ taa o sira fɛ o kɔni u y'o jɛlen fɔ u y'a u y'a jugé nécessaire k'a fɔ k'u bɛ kuma bi dɛ nin sira sura bɛɛ a bɛ kasi a bɛ ka ne wele ko walahi k'ale bɛ kuma n k'a ma n k'a kana kuma n'u dara anw na k'a bila an ɲɛfɛ u k'a to anw ka kuma n'u bɛ bana ni fanani min da anw kan k'o da anw kan donc an bɛ larabi n'a ka denbaya an bɛ dugawu k'u ye k'a f'u ye k'u ka courage ta mais ni balimaya diya kɔni don larabi ma laraba larabi ma balimaya diya dɔn dɛ larabi balima kɔrɔkɛw bɛ yan bamakɔ yan a kɔrɔkɛw bɛ yan minnu bɛ ka kunyanakaw yɛrɛ su ko in na dɛ u bɛ bamakɔ yan mais olu si depuis don min na ni ninnu bɔra filiya la fo bi mɔgɔ si t'u la min nana sen jɔ u la yan a tɛ yan an dun bɛ commune un na yan dɛ donc c'est très facile ka kɛlɛ kɛ anw de ye balimaw ye mais teri ni teri jɔra walahi a ka fisa balima jugu ye donc n bɛ se ka min fɔ bi ka foli di garan bɛɛ ma ka foli di adu gindo ma ɲɛ b'a la an kɔrɔkɛ n'o ye banjugu ye o fana nana a bɛ mini voilà a b'a wele ka na ɲɛ bɛ cɛ bilenman fana na vieux bilen an ka foli b'a ye banjugu an kɔrɔkɛ don awa jalo jɛɲɔgɔn sɛbɛba don an yɛrɛ jɛɲɔgɔn don an b'a fo a k'a ka déplacement kɛ parce que ko in kɛlen ni bi cɛ mɔgɔ hakɛ min y'an wele an t'a da dɔn yɛrɛ sadio kɔnɛ arajo salam directeur ale de ye ne wele k'a nin conférence in idée bɔra ale de yan an bɛna min kɛ bi a ye hakilina bɔra ale de la sajo kone an ka foli b'a ye adu gindo an ka foli b'i ye madu mayiga don min mamɛd ninnu sigira conférence de presse e de y'a dirigé bi fana bi a ye ni hɔrɔn ye an b'i fo garan bɛ an ka foli b'a ye kaw dabo an ka foli b'a ye umar sen an ka foli b'u ye kalanden jama an ka foli b'u ye an ka foli b'a bɛɛ kelen kelenna ye ka foli di isu sidibe ma amidu so gɔnifɔ seguba abilaye jabate jabate kɛlen ka kuma mɛn a ka tansɔn wulila de a don f'u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu k'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ an fa de don donc nin kun ye kuma ye bi k'a lase aw yɛrɛ dɔgɔninw bi yan ba bi yan larabi ka vieux bi yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye voilà donc o de kun ye kuma ye n bɛ se ka min fɔ ali boubacar haidara ka foli di bɛɛ lajɛlen ma Ouais, c'est bon. Fɛngɛ bɛ dugawu kɛ sisan, adu bɛ dugawu kɛ. I bɛ i b'a kuncɛ. Les confrères, je pense que min kun bɛ yen ka fɔ de ye nin ye. Euh, d'après les bamanan saya ye mɔnɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka gawusu dayɔrɔ nɛɛma ala k'a fara silamɛ suw kan